Chuzi kaye Malawi tabweranso ndi nkhani ina yachisoni kwambiri. Mungathe kuona nde kuti pa screen panupo, side ya ukukuyi, kutino nde kuti pakuonekatu chigalimoto ngati chakutha choncho, ngatinso mwina chinali pa moto. Eeh of course chinalidi pa moto, taluzapotu munthu pamenepo. Thankala ya mafuta itanyamula nde kuti mafuta, full tank, kupezeka zonena kutitu basitu kubuka moto mpakanatu nde china chilichonse kupseratu ngati mmene mukuonera pa chithunzi pamenepo. Ndithudi nkhani zachisoni, nkhani zokhudza ukamazikamba even kuti sizinayende olo ndi pang'ono pomwe. Mundilole ndifotokoze bwinobwino kuti kwenikweni zachitika kuti nanga zili motani pakanali panopa. Ndiyetu akuti dzulo usiku Kunapezeka zonena kutitu truck driver wina amene amayendesa nde kutino chi thankala ananyamula nde kuti chi thankala cha mafuta kumapita nacho ku Phalombe. Sizikudziwika kutino amachokera kutino koma we can only assume tikhoza kumangoganizira kuti mwina mwake amachoka nde kuti cha ku Blantyre akuti kumapitatu nde kuti kutino ku Phalombe. Ndiyeno akudutsira cha mu Chiradzulu, pa malo ena amene amatchedwa kutino cha mdimbo. Pamenepotu ndi potsetsereka mwinanso kwa amene nde kuti tinafikapo kapena mwina mwake timapadziwa ndi malo onena kuti ndi potsetsereka ndithu choncho nde kutsetsereka kumeneko mdima ndi mdima madzulo, basinso mwinanso kutopa ndi zina zoterozo kupezeka zonena kuti basitu driver uja kulephera kuiongolera bwinobwino thankala imeneyiyi kupezeka kuti basitu kutembenuzika kugubuduzika nde kutitu pamene paja moto kuyaka nanga sitikukamba za mafuta oyendesera galimoto nde pajatu amabuka moto ngati mwayandikitsa nde kuti ndi moto Kutheka kuti panachitika ma friction pamenepo, kukhulanakhulana kuja koti mpakana kumapangitsa kuti padzikhala ngati pakubuka tima spark choncho ta moto basi. Kuthetheka kumene kuja basitu nde kuti mafuta kugwira moto, thankala yonse moto wake uja osangoti moto wonena kutino iyayi ngati tchire mukayatsa tchire moto umakhala ukuyaka nde kuti pang'ono ndi pang'ono nkumasunthira kwinako kumene kuli tchire lowumako pang'ono ndi pang'ono oti iyayi ngati munali uko mumatha kusunthako zinthu koma uwu tikunena moto uja kuti kungoti kungogwira ndi buu konse nde kuti ndi mmenenso zinachitikira nde kuti apo kufika point yonena kuti even kumutu kwenikweni kwa trakiko nanga sitikukamba thankala nde imakhala kumbuyo koma moto uja ndi kukafika ngakhale kumutu kuja kumene kuja ndi kuyatsako kuwonongeka mmene taonera pamenepo ndithu mateyala kuwotchekeratu china chilichonse kungotsala mawaya okhaokha munthu uja kutisiya pomwepo. Munthuyo ndo zonena kuti no watisiya mpakana panopa ndizoti achipatala atsimikiza ya munthu watisiya apa palibenso chimene tingapange komano ndizonena kuti no alephera ngakhale kudziwa identity yake. Akulephera kuti amuone nkhope yake munthuyi ndi ndani mwaiona imeneyo? Nanga si ndi moto umenewowo ndekuti basitu kupseratu china chilichonse pamenepo Kulephela kumuzindikila kuti kodi ni ndani, mmene akuonekela, kapena kuti m'jambule mwina ena angamuzindikile, abale ake? Ayi ndithu, osazindikilika, zija zosayenda olo ndi pang'ono pomwe. Ndiyetu a, a zitistanza apapa, zachidziwikile ndiye kutino ngati angamuzindikile m'bale ameneyo? amuzindikira kugwiritsa ntchito ma DNA ngati angayeze kuchipatala, DNA ndi imene inganene kuti munthuyu anali otere kapena apo, ndekuti akuntchito kwawo amene anamutuma ndekuti ndi thankala ya mafuta imeneyo kuti akasiye ku Phalombe akudziwa bwinobwino kuti tinatuma ma driver angati, nanga kodi ndi angati amene afika ndi uti amene sanafike ndekuti kuchoka pamenepo identity yake ingadziwike. Pamapeto penipeni tidziwa kutino ndi ndani. chifukwa ndekuti mmene taneneramo dna akuntchito tidziwa kuti ndi ndani ndipo tikadziwa kuti ndi ndani ndiye kuti no family yake ikhala ndekuti ili ndi mitima yosweka ikhala ndekuti ikulira kuluza m'bale ameneyoyo akhala akulira kulira misozi ija yonena kuti no yosaneneka mitima yasweka ikatere Ndichifukwa chake tikuneneratu pano kunena kuti no pepani kwambiri pepani kwambiri chifukwa choluza munthu wanu komanso ndekuti apa taluza ngati Malawi. These guys anthu ngati awawa ndi anthu amene no amakhala ndekuti amwalira akutumikira dziko lino. Chifukwa pali kukhala pansi ndikumalingalira zonena kuti no ayi amene amatumikira dziko lino ndi apolisi okha, ee nde ndi asilikali komanso ndekuti maziphunzitsi, madokotala, manesi ndi ena oterowo. Eti? awowo amagwira ntchito ganyu mesa amagwira ntchito ndekuti ku kampani yadzimathankaladzo a amenewo basi ndi zonena kuti chani iyayi amatumikiranso dziko amenewa mumvetu kunena kuti sananyamuletu chambatu driver yitu kuti amachichosa ku blantyre kumapitisa ku phalombe ayi ananyamula mafuta oyendesera galimoto mafuta amene no anakathandiza ukoko kuti ndiye kuti zinthu ziyende kumenekoko ku Phalombeko, kuti anthu ayendetse mabizinesi awo, anyamule zakatundu zawo, amafunikira ndiye kuti mabasi, mabasi amayendera ndiye kuti athire mafuta, ma filling station, mafutawo ndiye ma guy ake anali amenewawa. Moti these guys eti, they deserve respect, anthu ngati awawa amafunika tiziwapatsa ulemu oopsa kwambiri. Dzulotu inu ndi ineyo tinali ndiye kuti madzulo, masamba a mchezo kupanga scroll kuti kodino akuti kwalembedwa zotani pa facebook nanga ku youtube kuyenda ma video otani nanga ku tiktok mm? zomwe zikutrend ndi zitino zimene tinali nazo ndi zimenezo enanso tinali busy ngakhale kutumizirana nde kuti ma message ma whatsapp mm? zimene tinali nazo busy ndi zimenezo enanu inuyo ndineyo komano m'baleyo anali busy kunyamula mafuta kukapanga transport kutino akafike ku Phalombe. Akafika ku Phalombe, anthu mamawa kukamacha, anthu amene tinali busy ndiye kuti m'masamba a mchezo fe, tikakwanitse ndiye kuti kukapeza mafuta pa filling station. So you can see kunena kutino it's a great sacrifice. Nthawi yonena kuti anthu ena akugona, ena akuseweretsa mafoni, akupumula, iye anali akugwira ntchito, kuthamangitsa zinthu kuti mawa zinthu ziyende. These are guys we need to give them respect. Pepani kwambiri, chifukwa cha kuluza kwanu akubanja koma munthu uyuyu taluzano munthu ofunikira chifukwa anthu amene wamakhala anthu olimba mtima kwambiri anthu amene amayendesa zimagalimoto zimenezi kungoyendesa chithankala iweyo udziwe zonena kuti no anything can happen chilichonse chikhoza kuchitikira chifukwa zimenezi zimakhala zanyamula wanyamula kale moto wanyamula moto chabe kuti moto suda sudabuke koma umakhala wanyamula moto iweyo Ukamakafika kuja kumangoti amen aleluya tafika, Mulungu atani, atamandike. Akamafika panyumba paja mukudziwa zonena kuti iwowo amayendetsa chithankala ndikumanena kuti nautilo. Iyayi, afikatu tiyamike Mulungu afikanso leroli. Eni akewo amadziwa akamayendetsa izizi. Amachita odziwa. Komabe, amapita. N'chifukwa tikunena kuti ndi anthu olimba mtima amene amapitabe kukakankha zimenezizi. Chifukwa kupanda kukankha zimenezizi, zinthu zina zambiri zipezeke kuti zaima. tizilephera nde kuti tiyende mitan- mitunda italiitali chifukwa timayendera nde kutino chani mafuta oyendesera galimoto akatundu amene kaya ndi sopo amene mumachapira chani ma- mchere zonse machesi zimanyamulidwa kuchotsedwa m'matawuni kukasiyidwa nde kuti m'malokeshoni mwathumo koma kuti zifike mmene momo amene amakagulawo amene amakaodawo eni ake a shopuwo amakaoda mtawuni nde kuti zimayenda pa galimoto apite pa galimoto abwere pa galimoto sangende wapasi kapena kuti apalase njinga zitenga nde kuti nthawi Koma these guys are making those sacrifices kuyika miyoyo yawo pa nsampha ndithu kuti bola nde kuti zinthu zitani ziyende mu dziko muno. We deserve, I mean they deserve respect kuwalemekeza mwa njira ina yake. So pakapezeka zonena kuti no pabwera ma detail onena kuti munthuyo ndi ndani mwinanso zithunzi zake zayenda be assured kunena kuti no ifeyo tipeza ndithu nthawi kubwera kuzakupasanso an update kuti kodi m'bale amene taluzayo ndi ndani tisamangoti m'bale m'bale koma zi- tizitha kumupanga identify kuti ndi wakuti wakutitu amene anayika moyo wake ndithu pa chiopsezo chifuna- chifukwa chofuna kutumikira dziko linoli Zikomo kwambiri chifukwa cha service imene wakhala akupeleka chifukwatu iyi singakhale nde kuti thankala yoyamba iyeyo kuyendesa kunyamula mafuta kuyendesa galimoto kukafikisa mmalo ena ake wakhala akuyendetsa zinthu pansi pansi kumayendetsa nde kuti chani mathankala kukafikitsa uko kubwelera ntchito yonse imene anagwira Thank you so much wherever you are kwina kulikonse kumene inuyo mukapezeke some believe kunena kuti no there is life after death kulitu moyo kutsogoloku kaya mukafikira kuti no kunena kuti no ifeyo we are grateful may you find peace wherever you will be kwina kulikonse kumene mukafikireko mupezeko mtendere chiwutso chosatha Pepani akubanja pepani taluzatu tikatere. Chiuzikayi ma guy.